Ehe. ee kedu kedu akwụkwọ dị ife a akwụkwọ mm, transfer m mere ndị ndị jidere m n'ụzọ eje m Nnobi n'ụtụtụ a je gotacha ọkụkọ m na-azụ so na-abatazi na saịdị eh, DCC ihu ebe ahụ ka m gazie ha nwude m nkwa nya machine na-agasị ebe ahụ Enwude m sị na- moto ndị ọzọ na-aga ebe ahụ enwe moto gara n'akụkụ ebe ahụ. Ah, ha nwa na-adirect ya na-aga Enwude m sị na anaghị agba nọmba wụ mgbe nche ma ma ọ dị. Asị na yiri ọfis. So I jee n'ọfis ya asị na ya esi ma kwụ 50,000. Asị maka gịnị sị na ọ dị too much. Asị na ihe a ka m ma-akwụ last. Being na ọkụkọ bụ na moto na macha ọkụkọ anwụsisia. So m bịa agbagharịzie mee ha transfer 50,000 naira. wonderful ee eh, biko ife eh, eh, nwanne m nwoke a na-akọwa bụ na ndị ARTMA ndị a na-eyi yellow ka o jesiri Nnobi je gote ọkụkọ a na-asị onye ọbụna mebe ihe dị n'ugbo onye ọbụna banye na farm wee pụta n'izuchukwu junction ndị a na-abịa na-adirect ndị nnukwu moto na-anakọ ha ego na-agafe nyanwa solu ndị ha na-adirect na-agakwa pụtazie nwudezie nyanwa wee bịa na ọ ya-eweta ego wee kapịa 50,000 naira na 50,000 a ha nara ya kedu akaụntụ ị kwụnyere ụgwọ na akaụntụ ọ kwụnyere ụgwọ onye ọrụ anyị mepee mepee ya ka the screen pụta ọfụma okay na akaụntụ ọ kwụnyere ụgwọ o mere transfer na this akaụntụ ya ihe a na-ajụzi na bikonu this akaụntụ ọ gọọmenti akaụntụ dị ife a ọ gọọmenti akaụntụ kedu ka ndị a ga-esi nọrọ n'obodo a bụ naijiria anyị na-eti mkpu na mmadụ nọ n'ọkụ ndị ARTMA wee nọrọ na nnewi a wee na-eghe ndị mmadụ n'ọkụ in the name of na ha bụ na ha na-arụ ọrụ transport ndị a nwere ike ịdirect moto ịbata na izuchukwu roundabout ha gaa na ebe anwa na-ada- na- na-adirect ndị ọkada ndị otu ha ha na-agba the same one way ha fụ ndị ọgaranya ndị otu ha a na-adirect the same one way ha fụzie onye ọzọ ha gbatara anya ha enwudie wee nara onye a 50,000 naira sị na gọọmenti soludo gwara ha nara onye a 50,000 biko soludo na commissioner for transport ọ na unu ama azọpụta ndị mmadụ kedu ka unu ga-esi wee nọrọ under your watch a na-ezu ndị mmadụ ori anya ọcha na anambra steeti ụdị ihe dị otu a ọ ga-eme n'obodo ndị hausa ndị hausa a ga-eme ya ndị be fa ndị yoruba a ga-eme ya ndị be fa why must we igbos continue to intimidate ourselves wee naa nwatakịrị a 50,000 naira n'anya ọcha na ọ gbara one way ije na izuchukwu today ị ga-afụ na e nwere ihe dịka one way onye onye na-agba ụzọ sọrọ ya ndị a ga-anọ de fe nwere ike isi ka fa na-adirect ndị mmadụ ebe ha ga-esi wee gba ha wee naa this very poor boy 50,000 naira na-emeghị ji na-emeghị ede gọvanọ soludo please come to our rescue ndị atma egbugo mmadụ n'obodo a come to our rescue thank you very much ee agbọghị ileka ileka sị na ọ wụ gọvanọ gwara ya na gọvanọ gwara ya wee naa ya ego a na ọ wụ ego nọ n'akpa gọọmenti ka ha kwụnyere ya mana akwụkwọ egosila anyị ebe a abụrọ akaụntụ gọọmenti